Hi, it's Hanifa YouTube channel here. Lero tikulongosola ndi kufufuza tsatanetsatane wakusiya ndale kwa Atupele Muluzi. Mtsogoleri wa chipani cha United Democratic Front UDF Atupele Muluzi lachisanu pa 28 May chaka cha 2022 analengeza kuti asiya kuchita ndale mdziko muno. Mukalata yomwe iwowa analembera mlembi wamkulu wa chipanichi a Kandi Padambo, a Muluzi anati aganiza zosiya kuchita ndale ndi kukhala mtsogoleri wa chipanichi pofuna kuchilimika paganizo lawo lofuna kuchita za malonda zomwe malingana ndi kulankhula kwawoko ndi zothandiza dziko lino la Malawi kupita patsogolo ndi chitukuko. Anthu ambiri m'dziko muno anadabwa ndi ganizoli popeza iwowa anapanga kale dzina mu ndale ndipo anthu amayembekezera kuti adzapikisana nawo pa masankho a mchaka cha 2025. Kudzera pa tsamba lawo la pa Facebook pa 30 May Chaka chomwechi cha 2022, a Muluzi anatsimikizanso pa za kusiya kwawo kwa ndale ponena kuti iwo ndi amzawo ena ochoka mmayiko osiyanasiyana pa dziko lonse aganiza zoyamba kupanga kampani zomwe zithandize dziko lino kuti litukuke pa chuma. Mmalo mwake, mu kalatamo iwo ati asankha a Lilian Patel omwe ndi phungu wa mdera la kummwera, kwa boma la Mangochi kuti akhale mtsogoleri wa chipanichi ogwirizira podikilira msonkhano waukulu womwe anthu adzasankhe mtsogoleri wina. Mu video iyi tikufufuza kodi ndi chani kwenikweni chachititsa kuti mwana amene bambo ake ankamulera ndi kukhulupirira kuti adzalamulira dziko lino kuti asiye za ndale. Atupele Muluzi wakhala ali ku chipani cha udf kuchoka mu chaka cha 2004 pamene anasankhidwa kukhala phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la kumpoto cha kummawa kwa boma la Machinga, Machinga North East, ndipo analephera kupambana mchaka cha 2019 pomwe Ajilu Kalitendere anapambana pa mpandowo. Iyeyu wakhala zaka zokwana 18 ali membala wa chipani cha udf komanso zaka khumi ngati mtsogoleri wa chipanichi kuchoka mchaka cha 2012 pomwe anasankhidwa kuchitsogolera chipanichi. Mlembi wa chipanichi a Kandi Padambo komanso msungichuma a Ned Poya yemwenso ndi phungu wa m'dera la Zomba Ntonya anatsimikiza zakusiya ndale kwa a Muluzi ndipo anati sangathe kuyankhula zowonjezera popeza zifukwa zonse zakambidwa mukalata yomwe Atupele mwini wake anatulutsa. Poyankhulapo, katswiri wa ndale kuchoka ku University of Malawi, Associate Professor Mustafa Hussein analemekeza maganizo ake popeza ndi ufulu wake, koma anati Malawi Ngati dziko lataya munthu amene anali wozipereka pa ndale popeza anali ndi ukadaulo poti akhalapo nduna m'maboma awiri osiyana. Iye anatinso pamene anthu ena amakhala akuyamba kuchita ndale atakula kale, a Muluzi anadzipereka n'kuyamba ndale ali wachichepere kwambiri. Iwowa asiya ndale n'kumachita kuti posachedwapa chipani chawo cha udf chinali mu mgwirizano wa masankho achibwereza a m'chaka cha 2020 ndi chipani cha Democratic Progressive, dpp. Pamene izi zili chomwechi, mamembala ena a m'chipanichi cha udf kuchoka m'chigawo cha kumpoto kwa dziko lino alemba kalata yomwe akunena kuti sakugwirizana nazo. ndi ganizo lomwe Atupele Muluzi achita. Mukalatayo, anthuwa akupempha a Muluzi kuti asinthe maganizo awowa osiya ngati mtsogoleri wa chipanichi ndipo abwerere ku chipanichi popeza iwowa ali ndi kuthekera kochipanganso kukhala chipani cha mphamvu. Kalatayi ikutinso chipani cha udf Chawakweza a Muluzi ndipo pano ndi katundu woti aliyense amawadziwa kotero sichanzeru kuchisiya chipanichi. Atupele Austin Muluzi anabadwa pa 6 August mu chaka cha 1978 ku chipatala cha Kamuzu Central Hospital mu mzinda wa Lilongwe. Bambo ake ndi Elson. Bakili Muluzi yemwe ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino ndipo mayi ake ndi Anne Chadzira Muluzi omwe kwawo kunali ku Lilongwe. Pa nthawi yomwe amakula n'kuti bambo ake ali membala komanso ali pa maudindo osiyanasiyana. mu ulamuliro wa chipani chimodzi cha Malawi Congress Party, mcp. Abambo ake akhalapo nduna mu nthawi ya Hastings Kamuzu Banda komanso anakhalapo mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Party, mcp. Kumbali ya maphunziro, Atupele Muluzi anaphunzira sukulu zapamwamba kwambiri monga Eastridge Ku Harare, m'dziko la Zimbabwe, St Andrew's International High School ku Blantyre komanso Bentham Grammar School ya ku Yorkshire, m'dziko la England. Atamaliza apa, anakaphunzira za kayendetsedwe ka zachuma, economics, ku University of Leicester komanso za malamulo ku University of Law in London ku Britain. Mu chaka cha 2004 atabwera kuno kumudzi kuchokera mayiko akunja komwe amakhala, anayimira pa mpando wa phungu wa nyumba ya malamulo kwawo ku Machinga komwe anapambana. Iye wakhala phungu kumeneko mpaka chaka cha 2019 pomwe analephera kupambana. Mu chaka cha 2012, a Muluzi anamangidwa ndi apolisi kamba kofuna kuchititsa msonkhano m'boma la Lilongwe popanda chilolezo chochoka kwa bwanamkubwa uja mchizungu amati District Commissioner wa bomali. Malingana ndi malipoti ena amati chilolezo chinalipo ndipo kumangidwako Zinali zifukwa za ndale chabe popeza anali akumadzudzula kwambiri mmene mtsogoleri wakale a Bingu wa Mutharika amalamulira dziko lino. Atamangidwa, a Joyce Banda womwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino koma pa nthawiyi anali atathamangitsidwa n'kutulutsidwa ngati membala wa chipani cha dpp, anayendetsedwa wapansi pamene ankafuna kukawaona Atupele Muluzi. ku polisi ya Lumbadzi. Panthawiyi mkuti atayambitsa chipani chawo cha People's Party, PP. Mu chaka chomwechi, Atupele Muluzi anasankhidwa ngati mtsogoleri wa chipani cha udf kudzera ku msonkhano waukulu womwe unachitika mu chaka chomwechi ndi chija a Bingu wa Mutharika anamwalira ndipo a Joyce Banda anatenga mpando wawo nakhala mtsogoleri wa dziko lino. Atupele Muluzi anasankhidwa mkukhala nduna Mu boma lomwe anthu ambiri amaona kuti ndi la mgwirizano popeza ena mwa omwe anasankhidwa anali ochokera mu zipani zina posakhala cholamula chokha cha PP, iwowa anasankhidwa ndi kukhala nduna yopanga mapulani a zachuma ndi chitukuko, Minister of Economic Planning and Development, ndipo anakhala pa mpandowo mpaka pa 12 November, Chaka cha 2012 pomwe anatula pansi udindo. Malingana ndi kalata yomwe anatulutsa, iwo anati anatula pansi udindowo kamba kakuti mamembala ena a chipani cha People's anayamba kumanyoza chipani chawo cha udf komanso abambo awo owabereka pa misonkhano yawo komatu anthu ena amati izo zinangokhala zongotulukira Ndipo chifukwa chenicheni chinali chakuti amafuna akonzekere bwino masankho a m'chaka cha 2014. Nthawi ya misonkhano yokopa anthu yokonzekera chisankho, a Muluzi anabwera ndi mfundo zomwe zimapereka chiyembekezo kwambiri kwa achinyamata m'dziko muno. Pokhala kuti iwo anali ali ndi zaka 36 zakubadwa, achinyamata ambiri m'dziko muno amawatenga kuti akhoza kusintha zinthu popeza anali ndi zaka zomwe ambiri m'dziko muno analili, kotero anatchuka ndi mfundo zawo zomwe amazitcha kuti Agenda for Change. komanso ung'onoung'ono moti ena ankawafanizira mu nthawiyo ndi mtsogoleri wakale wa dziko la america a barack obama kamba ka chikoka chomwe anali nacho pokondedwa ndi achinyamata zinapangitsa ena omwe amapikisana nawo pa mpando wa utsogoleri wa dziko lino pa nthawiyo kusankhanso anthu achichepere kuti akhale achiwiri awo peter mutharika yemwe amayimirira chipani cha dpp anasankha mkulu wakale wa company ya airtel a saulos klaus chilima ndipo a joyce banda anasankha a sosten gwengwe nkukhala wachiwiri wawo zonsezi kunali kuti apezeko chikoka kuchoka kwa achinyamata ngati mmene atupele muluzi amapezera masankho anachitika Ndipo chipani cha dpp chinapambana mopanda manyazi komanso mosauza akuluakulu ena achipanicho. Atupele Muluzi anapanga ubale ndi chipani cha dpp ndipo aphungu awo anachoka kukhala mbali yotsutsa ku Nyumba ya Malamulo n'kumakhala mbali yolamula. Yemwe anakana izi. Munthawiyo anali Lucius Banda yekha basi ndipo potero ena anamuda ku chipanichi. A Lucius Banda ankati ubalewu siwopindulira chipanichi ayi koma munthu chabe mmodzi yekha yemwe ndi Atupele Muluzi ndipo mchifukwa chake anamusankha kukhala nduna. kangapo kuchoka mu chaka cha 2014 mpakana chaka cha 2015 atupele muluzi anasankhidwa nkukhala nduna ya mafuta migodi komanso zachilengedwe minister of energy mining and natural resources kenako mu chaka cha 2015 iwowa anasankhidwanso kukhala nduna ya za mdziko home affairs and internal security minister mu chaka cha 2015 anasankhidwanso kukhala nduna Yoona za malo ndi chitukuko cha nyumba, Minister of Lands, Housing and Urban Development, ndipo unduna wawo omaliza mu ulamuliro wa a Peter Mutharika unali wa zaumoyo omwe anawasankha atawachotsa a Peter Kumpalume mu chaka cha 2018. analengeza kuti adzapikisana nawo pa masankho a mchaka cha 2019 ngati mtsogoleri wa dziko. Apa anthu ena anayamba kudabwa naye popeza amadzapikisana ndi chipani chomwe wakhala nacho mu mgwirizano kwa zaka zinayi. Anthu ena ankatinso monga mmene ndale zakuno ku Malawi zimakhalira, atsogoleri amakhala akunena zoipa ndi kunyoza za ulamuliro omwe ukulamula ndiye iwowa azidzadzudzula boma limene iwowa akhala nduna kwa zaka zonsezi? Apapa ndi pamene anthu anayamba kuyankhula kuti Atupele Muluzi samadziwa chomwe amafuna mmoyo mwake popeza palibe chomwe akuchita cha nzeru. Pa nthawiyi inali nthawi yomwe chipani cha utm chinatentha kwambiri mdziko muno ndipo mmaganizo a anthu ambiri ankati a Muluzi akanati sanadziphatikize nkukhala nawo ku boma la dpp sibwezi utm itabwera popeza anthu anali atataya chikhulupiriro mwa iwowa ngati mtsogoleri wa achinyamata. Apatu chikoka cha achinyamata chonse anachitenga ndi a Saulos Chilima ndipo a Muluzi ankangodzivutitsa chabe. Masankho atachitika chipani cha udf chinapeza mavoti osakwana 1 million ndipo mtsogoleri wawo anangochoka m'dziko muno n'kumakakhala ku United Kingdom, UK, ndi China. Panthawi yomwe kumachitika zionetsero zosakondwa ndi zotsatira za chisankho cha 2019 chi, a Muluzi kunalibe ndipo anthu ena ankati uwu unali mwayi wawo kuti abwere kuno kumudzi n'kumenyera ufulu mwina n'kukhalanso ndi tsogolo mu ndale. Ayi ndithu. Iwotu sanabwere pa nthawiyo ndipo anatulukira m'nthawi yomwe bwalo la milandu linalamula kuti masankho achitikenso mu chaka cha 2020. Apa ndi pamene chipani chawo chinalowa mu mgwirizano ndi chipani cha dpp ndipo iwo anasankhidwa nkukhala wachiwiri wa a Peter Mutharika mgwirizano wawo utalephera kupambana mmasankhowo sanamvekenso. Apa ndipamene akulengeza kuti asiya ndale kuti ayambe achita kaye zamalonda zomwe akuti zikhoza kupindulira dziko lino. Chodabwitsa nchakuti pamene anali mu ndale ankatinso akupanga zinthu zopindulira dziko lino. Kodi anthu anapindula? Kwa anthu. Uyu ndi munthu amene anali ndi zonse zomuyerekeza ndi kuthekera kukhala mtsogoleri wa dziko lino koma dyera ndi kumvera zayekha kumupangitsa kukhala wolephera mu ndale. Mu chaka cha 2004 abambo ake anauza a Thengo Maloya kuti. asiye kukhala phungu wa dera la Machinga North East ndipo anawatumiza kunja kwa dziko lino nkukakhala kazembe. Atatero anamuuza mwana wawo ayimire deralo ngati phungu ncholinga chomudziwitsa ndale kuti patsogolo azakhale mtsogoleri wa dziko lino. Malingana ndi malipoti ena amati atakanika kuyimanso mchaka cha 2004 a Bakili Muluzi anakwiya ndi anthu a mu chipani chawo cha udf kamba kakuti anathandizira kuti malamulo asasinthe owalola kuti ayimilenso kotero kamba kakukwiyako iwo anasankha munthu yemwe sanali membala wa chipanichi a Bingu wa Mutharika nkukhala mtsogoleri wa chipanicho pa chisankho cha 2004 iwo ankakhulupirira kuti mchaka cha 2014 A Bingu azakhala amaliza kulamula matemu awo awiri ndipo Atupele azakhala wakwanitsa zaka 36 zomwe nzololedwa munthu kupikisana nawo ngati mtsogoleri wa dziko lino. Mwayi woyimira chipani cha udf mu chaka cha 2014 anawupeza ngakhale zinthu zina sizinali mmene bambo ake amafunira komatu Atupele sanagwiritse bwino ntchito mwayi womwe anali nawo. Kotero anakadzikanikiza ku chipani cha dpp chomwe chinamuonongera tsogolo lake mu ndale. Pamene akulengeza kuti wasiya ndale, ena mdziko muno si odabwa popeza akuvomereza kuti alephera ndipo malingaliro a bambo ake ofuna iye kuzakhala mtsogoleri wa dziko lino anafera mmazira.